Caman bɛ minnu ka lisi kɔnɔ dɔn ka ban wa o caman bɔra je pense que entraîneur ko a bɛ don yan semaine prochaine k'ale bɛ ka fédération ni ministère de kɔnɔ u ka biye ci a ma n'u y'o ci ko ale bɛ na a bɛ kɔnfransi kɛ k'a ka lisi di k'a ka lisi b'a bolo kaban ko aa ko n ko n kana doute o la yɛrɛ k'a ka lisi b'a bolo k'a seli de ka gɛlɛn bamakɔ yan k'a bɛ ka biye makɔnɔ n'o cira a ma dɔrɔn a bɛ na a bɛ voilà e bɛ ka mun fɔ jamana tan ɲɔgɔnna bɛɛ y'i ka lisi bɔ ka ban lisi ma bɔ kuma ka daminɛ quoi regroupement bɛ kɛ Kabala après u taa Tunisie ne y'o fɔ e exactement donc je pense que n ko yala kura bɛna ye a la an ma deli ka mun ye a ko k'o tɛ kɛ ko kura foyi tɛna ye a la donc ça veut dire que n ye mun fɔ yan Jordanie maci la a deux tiers kɔni olu bɛ sɔn ka reconduit kosɛbɛ mm-hmm. ka fara blessew kan mm-hmm. je pense que a tɛ bɔ o kɔnɔna la donc euh, non Kamori wulila a ye jouer daminɛ mm-hmm. El Bilal ye jouer daminɛ les revenants alors voilà les revenants donc voilà

Yves ma maga a la fɔlɔ donc c'est un problème pour que bon donc vas-y vas-y Musa n bɛ ka mun fɔ le cas de Yves la a kɛnɛyara a ma kɛnɛya o Yves kɔni bɛ taa CAN na maintenant même s'il va sur la civière a kɛnɛyara a ma kɛnɛya a ko ci o don mais o don don a ma kɛnɛya a tɛ se ka kɛnɛya en NS voilà

euh, o man ɲi kosɛbɛ quoi ni a kɛra effectif élargira pour que mɔgɔw ka ɲɔgɔn nɔra bila de ni karisa empêchelen don donc ni Yves fɛnna sisan Mali équipe bɛ jɔ quoi donc moi je pense que ça an bɛ se ka sigi ka liste nasugu jumɛn kɔnɔ bon i ko de bon n y'o fɔ n ko stabilité je mm. pense que Jordanie match kɔfɛ n ko mɔgɔ damadɔ

dɔnkuc kazima pɛs zori foyi yɛrɛ o ɲɛti zori foyi ye ka da la parce nin waati la min bɛ se ka sɔrɔ yɛrɛ kana bamakɔ ka se ka mɛn ɛsseke bamakɔ sanbilenma yɛrɛ a bɛna bɔ garanran kec parce que a pati de sen o dun b'a fɛ ka se mara ka pati di dizsuti dɔnku Ne sisan a pati dusu cɛ n ne sanbilenma min kɛ ni z bɛ bɔ libi pa sro dɔw b'u ka ma ci tan don kɛnsin dɔnkuc bɛ don a fɔsama don diseti o de kan k'o sɔrɔ a mɛ se olu bɛna na se an teri kɛ sɔsi apɛ hali ɲɛ ɲininkakali kɛ dabu dɔ min na dabu di a bɛna di bamakɔ yan don a bɛna taa di anbasa de la mara bɔn olu fɛn foyi bɔra k'a fɔ cogo min na Bon pour le moment staff yɛrɛ u bɛna na bon parce que degekaramɔgɔ en principe planning na n ye kunnafoni min sɔrɔ a ka kan ka se le k'a bɛ na le 7 le 7 donc n'a nana le 7 mhm. donc n'a nana le 7 donc semaine in kɔnɔna na a bɛ fɛngɛ bɔ mhm. donc n'o semaine parce que o de tun ye presque parce que n'a nana le 7 quasiment peut-être le 8 mhm. ou bien le 9 lisi bɛ bɔ dɔn pur que ka zoriw a koi bɔn pɛsi tun yen ka tile saba bo ko k'o kɛ bamakɔya kɔni an su k'an terirma kelen kɛ2simarisi la min b'a to sɔɔriw fana bɛ taa k'u bila a b'a kɛ a ka taa dɔnkili dusu ka se mara ka perepsiyɔn daminɛ yanni perepmati ka se kɔnfi zansabi wa pɛsimaci u ka p pini na n ye kunnafoni min sɔrɔ mati fila Kɔntu bɔnsɔnna e la tanzsanni mɛ flima ɛsseke o fana tɛna o tɛna se ka bɔ pa bɔn a fɛ tila da tila i bɛna'o ta cogo di i yanani ma ci ka se n'i yɛrɛ sigi ta ka ma ci kelen fana ta n'i ka shɛri fana bilasira yanani fɛn ka seri u bɛ se ka bilisi fɛn kɔnɔ mɛ n bɛ kɔnɔfolo min kalan ma dɔn o bɛ taali kɛ ni kɔnɔkan mɛ an psi fɛn tu tɛyara o u bɛna siri sɔni

minnu sera k'u illustrer u sera k'u distinguer mm, o ye kulubali ye aussi voilà justement mm, mm, donc je pense réellement que il y a de l'espoir hali n'a y'a sɔrɔ an y'a fɔ yan émission tɛmɛnenw na peut-être peut-être ni ala y'an dɛmɛ an bɛ se ka bali ka ko kɛ i b'a fɔ an delila k'a kɛ 2012 cogoya min na mais pour l'instant équipe tɛ sen kan i b'a fɔ comme si peut-être que magasuba ye san damadɔ sɔrɔ ka tugu ɲɔgɔn na eric nanu kɔfɛ o y'a sɔrɔ déjà il y a une ossature en place donc anw bɛ taa CAN na ni nata dɔ ye parce que pour nous la génération arrivée à maturité bon moi je pense rien parce que olu dusuw fana parce que quel qu'en soit i bɛ taa sɔrɔ ossature dɔ bɛ yen i bɛ sigi base mun kan bon euh, ninnu ye yves ta fɔ bon moi je pense réellement que ni entraîneur ka choix de don on peut le respecter ka sababu kɛ an filɛ nin ye an ka ekilu bɛ ni ɲɔgɔn dɔ kɔlɔlɔ kɔnɔ masajɔ ta kɛra yan kan tɛmɛnen na denmisɛnninmi2 kan na a nana a yɛrɛ guruk kuma kɛ ni fɛn yan mɛ an bɛna mun bɔ minnu kala ma a bɔra la a la garir minɛ ten k'a man kɛnɛ ala kɛ a yɛrɛte a tun bɛ se ka taa pte a bɛ kɛnɛya in fana mɛ ale bilala a taarasi kɛlɛkɛjuru a kate kelen yan i s minɛ ta de tu faso bɛ ka ne ma kalan dela kuma la i bɛ s min an y'a e bɛ min yɛrɛ ye kanta kɔ diwa mun tun y'a fɛn pa que ka ka sa alifa pa que i bɛ hali ni i ma miniti so ye epsi bɛ i balotan de ja a ka fisa ni balotan kura dɔ ye o tɛ ne ka ala de parce que ne tɛ kuma ni dɔgɔ ye kuwa an bɛ kuma ni cɛ de parce que an yɛrɛ tɛ cipe lenmɛ u pan n'a kɛnɛyara bi epsi b'a la a bɛ se k'a pɛmɛ ka ma cɛma kɛ ka tɛmɛ

je pense que n y'a bɛɛ fɛ o de la n k'i kɛ a to n ka tila n ka développement la n b'i jaabi to équipe min ye CAN ta 2023 mm. la Côte d'Ivoire mm. il y avait deux blessés euh, Simon Adingra mm-hmm. et l'autre là Haller ah, Sébastien Haller mm-hmm. les deux étaient blessés mm-hmm. mais entraîneur taara n'u ye entraîneur min nana n'u ye ale kun dalen t'u la a tun tɛ k'u jouer mais a gɛnnen kɔfɛ Emerse Faé nana a nɔ la Emerse Faé commencera k'u jouer a kɛra cogo di bɛɛ y'a ye par la fin donc moi je pense que k'a fɔ k'i man kɛnɛ k'i bɛ a dɔw yɛrɛ bɛ hali n'i ma jouer mais peut-être que ton expérience peut apporter i bɛ se k'a fɔ l'entraîneur don Ouais. a b'a dɔn a bɛ taa n'a ye kun min na Ouais. a bɛ forme na a tɛ forme na o a b'a dɔn a bɛ taa n'a ye kun min na comme bɛ deli k'a fɔ a ye cogo min na sincèrement le choix des joueurs là m'importe peu Ok. mais ne kɔni ne bɛ sinsin fɛn min kan o ye terrain kan na de ye Jaabi ka kɛ dɔrɔn a su ma Athanase ɛɛ ok micro b'i bolo.
Le choix le choix des joueurs t'importe peu. Unhun mais mais moi moi ça m'importe hein. Unhun a bɛ ne importer dɛ parce que non non non an tɛ kelen ye. Unhun ɛɛ mais bien sûr et puis ko ko bon ko souvent comparaison n'est pas raison quoi. Unhun i y'a ye wa. Comparaison n'est pas raison n bɛ min f'i ɲɛna. Unhun quelqu'un qui a fait six mois. Unhun qui ne joue pas. Ouais e bɛ taa n'o ye CAN na mais il va a bɛ a bɛ jouer tɔw kan. Unhun trop a bɛ non.

mɛ masa don u bɛ zuo ni mali tun tɛmɛna pereme tuuru la mɛ n'i y'a ye masajo yɛrɛ banna ka na apɛ parce que la manden dɔn la i tɛ e karite ale ta tɛ ko pa que que dɔgɔtɔrɔ y'a fɔ a i bɛ se ka ma kelen fila mɛ na tz ma ni mali taara karif zuo mɛ ala teri minɛ u y'a bɔ a la o de y'a to

I di kɛ ko a mako tɛ sa ma sɛson yɛrɛ la a n sera fri basi yɛrɛ la tre pɔs ko yan m ka to dete bɛ datugu a la d min tɛ di k'i perepfe yɛrɛ se a n kelen tɛ mɛ min n'a tɛ to to tena a tun bɛ ne ko sasɔn min fana olu mabuti dɔn sanrren bɛ pan a bɛ tile gp a y'a bɔ a la de

bɛɛ lajɛlen min ye eh, coupe d'afrique des nations kɛnɛ kan ni ala ma dɔwɛrɛ kɛ sadu ale ye misigɛnna ye ale tɛ se ka voyager ale bɛ voilà eh, fotigi ale t'a ka baara hukumu kɔnɔ ale de an ka an ka eh, voyage man nɔgɔ mais fotigi yɛrɛ de ye mɔgɔ choisi min minnu bɛ taa CAN ah, voilà mais Athanase n'i taara i hakili to i yɛrɛ la parce que cɛ in ka ko maroc a tɔgɔ ko ka gɛlɛn dɛ ne ko jumɛn ah, ayiwa nin ye ne siɲɛ fɔlɔ de ka taa CAN na ah, non ne ko maroc n ko maroc